Maliyɛnw n ka foli b'aw ye nin waati la mali kɔkan mali kɔnɔ cɛ ani muso n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw balimakɛ professeur cɛba don min bɛ émission guidance intérieure kɛ radio kayira la nin waati la n nisɔndiyalen don ka baro kɛ n'aw ye jamukan wɛrɛ kan tuguni bi n y'a latigɛ ka kuma komi san kura bɛ nalen eh, an bɛna don 2018 la n b'a fɛ ka kuma 2018 kan eh, ni san yɛlɛmana a bɛ se ka diya an bolo cogo jumɛn ni san yɛlɛmana an kan ka mun ni mun de kɛ o kɔnɔna na donc n b'a fɛ ka waatinin kunkurunin kɛ n'aw ye ka baro k'aw fɛ o la san yɛlɛma filɛ nin ye n'i ye eh, calendrier grégorien ta yɛrɛ yɛlɛma san bɛ yɛlɛma sɔɔni eh, o cogo la diɲɛ jate caman bɛ ka tali kɛ ale de la o la fɛn caman fana bɛ yɛlɛma ka kɛɲɛ ni baaraw taabolo ye ani ka kɛɲɛ ni baaraw bolodali ye donc fɛn caman bɛ yɛlɛma ka kɛɲɛ ni nin dati ninnu ye sinɔn n'i ye jateminɛ kɛ don o don san bɛ yɛlɛma dɔ bolo don o don dɔ ka san bɛ yɛlɛma an kelen kelenna don o don dɔ ka anniversaire bɛ yen don o don dugu dɔ ka san yɛlɛma fɛti bɛ yen don o don mɔgɔba dɔ banni fɛti bɛ yen o ka san yɛlɛma bɛ yen donc don o don ye san yɛlɛma ye nka diɲɛ fanba jɛlen don jate min na n'o ye eh, kalandire gregoriyɛn ye an b'a fɛ ka kuma o sanyɛlɛma kan eh, an jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye walasa san kura min bɛ nalen o bɛ se ka diya an bolo cogoya min na eh, ni san yɛlɛmana an fana kan ka yɛlɛma ni san yɛlɛmana an kan ka yɛlɛma komi taabolo caman bɛ yɛlɛma ka kɛɲɛ ni san yɛlɛma ye an fana kan ka yɛlɛma o de la pour que san ka ja parce que nin kɔnɔna na caman bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala kɛ san kura ja ala kɛ san kura ja awɔ ala sɔnnen don déjà wa ala hamina déjà san kura ka ja nka an bɛ diɲɛnatigɛ min na ko caman bɛ yen fo an ka jateminɛ fana ala bɛ yen sitana bɛ yen n y'a fɔ n ka jɛmukan caman na ala mɔgɔw bɛ ka dugawu kɛ ala kɛ sankura ja sitana n'a ka nɔfɛmɔgɔw olu bɛ ka dugawu kɛ u bɛ se ka u ka kojugu ta ka ɲɛsin adamadenw ma cogo min walasa k'u ta tiɲɛ walasa ka bɔnɛ lase u ma donc o ko fila de bɛ yen o la an kan ka an sigi ka jateminɛ kɛ 2017 bantɔ min filɛ nin ye i kan k'i yɛrɛ ka bilan de lajɛ n'a fɔra k'i ka bilan lajɛ caman bɛ tali kɛ ɲinan san est-ce que n ye wari caman sɔrɔ walima n ye fɛn caman sɔrɔ wa non n b'a fɛ a kɛ tɛmɛ o kan o ka ɲi a bɛ a kɛ to a kɛ tɛmɛ o kan ɛɛ i kelenna du kɔnɔna na jamana na n b'a fɛ an bɛɛ k'an sigi k'an miiri san 2017 o kɛra an bolo cogoya jumɛn wa komi 2018 bɛ nalen an kan ka mun de kɛ walasa 2018 eh, bɛ se ka ja 2017 ne kun ye i kan k'a fɔ i yɛrɛ ma de an kelen kelen na ne kun ye mɔgɔ ye ne kun tɛ n concentrer ko la kosɛbɛ ne kun tɛ n sɛbɛ don ko la kosɛbɛ san kura min bɛ nalen n bɛna n sɛbɛ don ko la ne kun ye mɔgɔ ye ne kun tɛ seli kɛ kosɛbɛ n kun tɛ taa peut-être juma o juma ye n ka seli ye n'i ye silamɛ ye dimanche o dimanche ye n ka seli ye n'i ye chrétien ye waati ni waati n kun tɛ gɛrɛ ala la ka seli o la 2018 min bɛ nalen n bɛna waati caman ta kuma o kuma kuma bɛɛ kɔnɔ ka seli ala ye wa n kun bɛ tigɛ ko caman na 2017 la ala ko ta fan fɛ mais 2018 min filɛ nin n bɛna dɔ fara n ka foi kan c'est à dire n bɛna dɔ fara n ka dannaya kan ala fan fɛ 2018 la 2017 la ne kun ye salabagatɔ ye ko caman n kun bɛ ko caman miiri ko n bɛna kɛ n bɛna kɛ mais n bɛ to ka a fɔ sɔn ko kɔfɛ kɔfɛ kɔfɛ n ye ko caman bila kɔfɛ kɔfɛ la n bɛna kɛ sini n bɛna kɛ sini n bɛna kɛ sini o sini tora fo an sera 2017 laban ma e ma se k'a kɛ o la o jogo min bɛ ne na 2017 la an kan k'a fɔ an yɛrɛ ye ko 2018 la ko ne bɛna o dabila ka se n yɛrɛ la ka n yɛrɛ kɛlɛ walasa n bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ne kun ye mɔgɔ ye n furulen don nka ne kun ti dan n furukɛ ma n kun tɛ dan furumuso ma so kɔnɔ 2017 kɔnɔ ne jogo kun ye o ye n kun bɛ n furuɲɔgɔnma janfa ka bɔ ka taa dugu kɔnɔ ka taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini min tɛ n furukɛ ye min tɛ n furumuso ye mais 2018 min bɛ nalen ne bɛna o bɛɛ dabila ka ɲɛsin n furukɛ ma walima ka ɲɛsin furumuso ma ne kun ye mɔgɔ ye bɛn kun tɛ ne ni furucɛ ni furumuso cɛ furuɲɔgɔnma filaw an kan k'an sigi k'an miiri bɛn kun t'an cɛ 2017 nin na an ye 2017 nin bɛɛ de kɛ mankan na an ye 2017 nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya la an ye 2017 nin bɛɛ kɛ datigɛna na an ye 2017 nin bɛɛ kɛ furukufuruku la 2018 min bɔlen filɛ yafa ne ma i ka yafa ne fɛnɛ ma an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka se an yɛrɛ la furu kun ye an ka ɲɔgɔn nisɔndiya ka d'a kan an dira ɲɔgɔn ma deja wa 2018 nin na n bɛna hakɛto kɛ walasa an ka furu bɛ se ka diya cogo min bɛɛ lajɛlen kan ka o kɛ 2018 nin na 2017 la ne kun ye nson ye n bɛ wari n bɛ wari suɲɛ n bɛ sɛrivisi wari suɲɛ n bɛ du kɔnɔna wari suɲɛ n bɛ n ka patɔrɔn ka wari suɲɛ ni n ye masɔn ye n bɛ siman suɲɛ ni ne ye minize ye n bɛ mɔgɔw namara n bɛ pɔnti suɲɛ ni ne ye paranti ye n bɛ patɔrɔn ka wari ŋanamu ni ne bɛ baara fɛn fɛn na n bɛ suɲɛni de kɛ ne y'o kɛ 2017 la nin 2018 min filɛ ka bɔ nin ye ne bɛna o dabila walasa ka kɛ mɔgɔ lagiri ye walasa ka kɛ mɔgɔ tilennen ye walasa ka kɛ adamaden ɲuman ye 2017 la ne kun ye mɔgɔ ye n kun bɛ mɔgɔninfinw tɔɔrɔ mais ne yɛrɛ de b'o kalama siɲɛ caman mɔgɔ min bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ a t'a kalama dɔw t'a kalama k'a fɔ u bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ peut-être ne kuma cogo la ne bɛ se mɔgɔw ma kosɛbɛ ne kɛwale la ne bɛ se mɔgɔw ma kosɛbɛ ne bɛ mɔgɔw neni ne bɛ mɔgɔw dɔgɔya ne bɛ mɔgɔw tromper ne ye mɔgɔ caman tromper k'u ladon fili la k'a dɔn tigitigi n bɛ ka min kɛ a la kojugu don nka ne bɛn'a kɛ de walasa ka fɛn sɔrɔ ne bɛn'a kɛ de walasa ka bɔ nɔgɔ la ni mɔgɔ tromper ye ni mɔgɔ janfa ye ne y'o bɛɛ kɛ 2017 la ala yafa ne ma o mɔgɔ kelen kelenna yafa ne ma 2018 bɔlen filɛ nin ye ne bɛn'o bɛɛ lajɛlen dabila walasa ka kɛ mɔgɔ kura ye 2018 san kura kɔnɔ o la ne kun ye mɔgɔ ye ne ka ko kɛta kun ye sitanako ye ne kun ye n yɛrɛ kalifa sitana la ko caman na ni gɛlɛya nana ni nɔgɔya nana ne bɛ girin n bɛ da sitanako kan n bɛ n yɛrɛ kalifa sitana la ka n yɛrɛ kalifa sitana la a bɛ kɛ sababu caman na a bɛ kɛ sira caman fɛ n tɛna n da don olu la nin kɔnɔna na mɛ bɛɛ yɛrɛ b'a kalama ka fɔ i bɛ min na yala ala ko don wa sitana ko don 2017 la o kun ye ne jogo ye nka 2018 nin na ne bɛna o bɛɛ lajɛlen dabila o kɔfɛ 2017 la ne kɛra sigɛriti minna ye ne kun bɛ sigɛriti min fo ka se 2017 kɔnɔna ma ne kun bɛ dɔrɔku ta 2017 kɔnɔna na ne kun bɛ joint min 2017 kɔnɔna na ne kun bɛ eh, eh, dɔlɔ min ne y'o bɛɛ lajɛlen kɛ 2017 kɔnɔna na ne yɛrɛ de kun bɛ sigɛriti san n b'a mɛnɛ n b'a min n b'a y'a sanfɛ ko sigɛriti min filɛ nin ye a man ɲi n ka kɛnɛya ma nka o bɛɛ la ten ne ma se n yɛrɛ la 2017 kɔnɔna na ka nin fɛn ninnu bila 2018 la ne b'a fɛ n ta ka kɛ n yɛrɛ ye wa fɛn o fɛn bɛ yen min bɛ ne yɛrɛ don jɔnya la ne bɛna o bɛɛ lajɛlen bila walasa n ta ka kɛ n yɛrɛ ye 2018 kɔnɔna na 2017 kɔnɔna na ne kun ye ɲɛngo ye nin 2018 min filɛ nin ye ne bɛna kɛ mɔgɔw fɛ ka n yɛrɛ di mɔgɔw ka hɛrɛ ma ka n yɛrɛ di mɔgɔw ka nisɔndiya ma hali n'a sɔrɔla ne yɛrɛ de bɛ pɛridi hali n'a sɔrɔla ne yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ n bɛ n yɛrɛ di walasa adamadenw ka hɛrɛ sɔrɔ 2018 2017 kɔnɔna na ne ni n bangebagaw kun tɛ bɛn ne ni sigiɲɔgɔnw kun tɛ bɛn ne ni furuɲɔgɔnmaw kun tɛ bɛn ne ni n denw tɛ bɛn ne ni n sinaw tɛ bɛn 2017 kɔnɔna na o kun ye ne taabolo ye nka 2018 min bɔlen filɛ nin ye o bɛnbaliya fɛn o fɛn kɛra a da bɛ ne yɛrɛ de la ne yɛrɛ de jogo de b'a to la n ni mɔgɔw tɛ bɛn nka 2018 min bɔtɔ filɛ nin ye ne bɛna n yɛrɛ di adamadenw ma ne bɛna a to n ni bangebagaw ka bɛn u ko fɛn o fɛn man d'u ye k'o de bɛ ne n'u bila ɲɔgɔn na n bɛna o dabila sigiɲɔgɔnw b'o cogo la terimaw b'o cogo la baarakɛda la ne ni baarakɛlamɔgɔ tɔɲɔgɔnw an tɛ bɛn ka sababuya kɛ n jogo dɔw ye ne bɛna o bɛɛ lajɛlen dabila 2018 nin kɔnɔna na walasa ka kɛ mɔgɔ kura ye san kura nin kɔnɔna na 2017 kɔnɔna na ne tun tɛ sɔn baara ma ne tun tɛ baara kɛ walima n t'a kɛ k'a ɲa sɛrivisi kɔnɔ denbaya la ekɔli la ne tun bɛ na retari la ne tun tɛ patɔrɔn bonya ne tɛ n tɔɲɔgɔnw bonya ne tɛ baara kɛ a kɛcogo la ni min fɔra n ye n t'a kɛ n yɛrɛ b'a kalama wa n bannen don n b'a fɛ nin baara n ka baarakɛda tant que n'a ma to ne ta la a kana taa ɲɛ o kun ye ne jogo ye o kun ye ne miirina ye o kun ye ne taabolo ye 2017 kɔnɔna na nka 2018 n bɔtɔ filɛ nin ye ne bɛna n yɛrɛ di baara ma n tɛ mɔgɔ ɲɛ lajɛ n bɛ n yɛrɛ di baara ma sɛrivisi la n tɛ kuma mɔgɔ fɛ n tɛ n yɛrɛ bila mɔgɔ fɛ n ka du kɔnɔ n bɛna n yɛrɛ di baara ma n ka ekɔliso la ni n ye kalanden ye n bɛ n yɛrɛ di kalan ma n'a sɔrɔla ne ye mɛtiri ye n bɛ n yɛrɛ di kalan ma o min ni ne taara o min kama n bɛ n yɛrɛ di o ma ala yɛrɛ kama mɔgɔw ko tɛ mɛ walasa ka kɛ adamaden kura ye san kura nin kɔnɔna na ne tun ye mɔgɔ ye n ti n fari bɔ ɲɔgɔn na ka d'a kan n dalen don a la k'a fɔ fari bɔ ɲɔgɔn na o de ka ɲi o de bɛ kɛnɛya tɔ sinsin o salaya tun bɛ kɛ ne na ne ti bɔ ka boli dɔɔni ne tun tɛ bɔ ka n taama dɔɔni mɛ 2018 n bɔtɔ filɛ hali n'a kɛra miniti tan ye tile kɔnɔ ne bɛn'o kɛ ka n fari ka to ka n fari bɔ ɲɔgɔn na walasa n ka kɛnɛya kɛ sabati ka d'a kan ni n ka kɛnɛya sabatira n bɛ se ka ala ko kɛ ka tila o la ka jamana ka n seko ni damayira kɛ jamana ka ɲɛtaga la 2017 kɔnɔ ne tun tɛ n ka sigida ne tun tɛ n janto a la ne ka so kɔnɔla ɲagasalen don ne ka du kɔnɔla nɔgɔlen don ni san nana ne bɛ yala yala bɔgɔ la n ka du kɔnɔna na mɛri tɛna na o dilan maa si tɛna na o dilan ne ka daw tiɲɛnen don ne ka ne bolofɛn bɛɛ nɔgɔlen don o la nin 2018 in bɔtɔ filɛ ne bɛna n janto n ka sigida la ka n janto n ka biganw la ka n janto jiw la 2017 kɔnɔna na ne de ye tasuma bila kungo kɔnɔna na ka yɔrɔ bɛɛ jeni kɔnɔniw ɲagan jenina kɔnɔni minnu tun y'u ɲagan da yiri sanfɛ ni u denw tun b'a la ni u fanw tun b'a kɔnɔ ne de kɛra sababu ye o bɛɛ lajɛlen jenina ne de kɛra sababu ye bigan fɛn fɛn bɛ kungo kɔnɔ ni boli se t'u ye ne ka tasuma bila kosɔn olu bɛɛ sara o la nin 2018 in bɔtɔ filɛ ne bɛna n janto n ka sigida la ka n janto n tagabolo la ka o bɛɛ lajɛlen dabila ka n janto biganw la walasa ala yɛrɛ ye olu fɛnɛ dan fɛn min kama o bɛ se ka sabati cogo min 2017 la ne de ci kun ye sungurutigɛ ye sunguru caman ne ye sunguru caman tigɛ 2017 kɔnɔ ne ye kanbelen tigɛ 2017 kɔnɔ nka ne yɛrɛ y'a jateminɛ sisan o si tɛ ka ne lataa ɲɛ ne ye n bangebagaw dusu kasi ne ye n yɛrɛ dusu kasi o jogo kosɔn ne ka kalan tiɲɛna ne garisɛgɛ sirila ne ka jago binna tigɛli kɛra ne la wa ne tɔgɔ tiɲɛna dugu kɔnɔ 2018 n bɔtɔ filɛ ne nimisara o bɛɛ la 2018 n bɔtɔ filɛ ne bɛna o bɛɛ lajɛlen dabila walasa ka kɛ mɔgɔ kura ye ka se n yɛrɛ la walasa n ka danbe o ka to ne la 2017 kɔnɔna na ne tun ye fantan ye ne yɛrɛ sɔnna n ka fantanya ma ne ma se ka fosi de kɛ walasa n bɛ se ka bɔ o la ne y'o to yen dɔrɔn ko n ye fantan ye o ye miirina juguba de ye o la 2018 n bɔtɔ filɛ ne tɛ kɛ fantan ye ka d'a kan ala ma ne dan fantanya kama ka d'a kan ne ye adamaden de ye ala bɛ min fɛ wa ne bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa 2018 min bɔtɔ filɛ nin ka baara kɛ walasa n bɛ se ka bɔ fantanya na 2018 kɔnɔna na ne kun tɛ mɔgɔ sɔn ne ye sɔrɔ kɛ ne ma mɔgɔ sɔn ne ma mɔgɔ dɛmɛ baara la ne ma mɔgɔ dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ ne ma sira ne ka sira tɛ n sigiɲɔgɔnw la ne ka sira tɛ n balimaw la ne ka sira tɛ n denw la ne ka sira tɛ n furumuso la 2018 n bɔtɔ filɛ ne bɛna dili kɛ hali ni n bolo banna ne bɛna mɔgɔw dɛmɛ k'a ɲini k'a di mɔgɔw ma k'a ɲini k'a di mɔgɔw ma ka tila k'a ɲini k'a di mɔgɔw ma hali n'u ma n fo 2018 nin kɔnɔ o bɛna kɛ ne jogo ye walasa ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen kan ka i ka bilan kɛ nin cogo la walasa san kura min bɛ nalen e fana ka kɛ mɔgɔ kura ye ka d'a kan n'i ma kɛ mɔgɔ kura ye i fɛ san kura yɛlɛmalen o de bɛ na ni yɛlɛma dɔw ye e ka ɲɛnamaya la san kuraw bɛ yɛlɛma tile bɛ bɔ a bɔcogo kɔrɔ la a bɛ taa bin a bincogo kɔrɔ la samiya bɛ tila ka don tilema bɛ tila ka bɔ wa san kura wɛrɛ bɛ na tuguni e b'i cogoya kelen na mun na e ka kokɛtaw u ma yɛlɛma mun na sankura ma diya e la cogoya dɔ la a bɛɛ da t'i la n bɛ sɔn o ma ka d'a kan sababu kow ka ca nka esike ne yɛrɛ yɛlɛmana wa esike ne ye n ka taabolo yɛlɛma ka miirinaw yɛlɛma ka kɛɲɛ ni sankura ye mɔgɔ kelen kelenna kan k'o kɛ hali jamana kan ka o kɛ jamana ɲɛmɔgɔw u kan k'i sigi k'a fɔ yuruguyurugu de 2017 kɔnɔ tiɲɛ na an ye yuruguyurugu kɛ tiɲɛ na an ye sonyɛni kɛ tiɲɛ na jamana ma mara ka ɲa tiɲɛni tiɲɛni na o la 2018 min bɔtɔ filɛ nin n bɛna a kɛ cogo bɛɛ walasa ka jamana mara ka ɲa ka jamana kɔnɔdenw ka hinɛ lase u ma ka jamana wariw ka a mara ka ɲɛ o min kalifalen don an na ka a tila ka ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw olu ka taabolo kan ka kɛ nin ye 2018 kɔnɔna na kɛlɛ bɛ mali kɔnɔ bɛnbaliya bɛ mali kɔnɔ 2018 bɔtɔ filɛ nin ye mali kɔnɔ 2017 kɔnɔ an ye ɲɔgɔn faga an ye bɔmu don ɲɔgɔn na an ye kɛlɛw kɛ ka ɲɔgɔn taraki an ye ɲɔgɔn ka wari suɲɛ wa an y'an ban bɛn ma 2018 bɔtɔ filɛ nin ye cogo cogo bɛɛ n bɛna bɛn sabati jamana kɔnɔ ni kɛlɛ de da bɛ ne na ni a bɛ ka fɔ de ko ne de sababu la kɛlɛ bɛ ka kɛ ni ne de ye kɛlɛbaga ye ni ne de bannen don bɛn ma 2017 kɔnɔ nin 2018 na n bɛna bɛn kosɔn n bɛna a lajɛ ka jamana basigi ala yɛrɛ kosɔn o la fɛn o fɛn ye kɛlɛbaga ye kɛlɛ bɛ ta ka ɲɛsin ka ka bɛ ka ta ka ɲɛsin mɔgɔ fɛn fɛn ma ko olu de bɛ ka kɛlɛ kɛ wa u fana bɛ ka kɛlɛ a y'a kɛ ala kama a ye kɛlɛ dabila an nana diɲɛ nin kɔnɔ waatini kunkurun a ka diya an bolo an ka denw sɔrɔ an k'an sigi furuso la ka nisɔndiya ala mana an da garisɛgɛ kɛ fɛn min ye an k'o sɔrɔ diɲɛnatigɛ nin na ka ala sago kɛ ka sa an bɛɛ lajɛlen bɛ sa an k'o to ɲɔgɔn bolo an kana kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn ni karaba ka d'a kan e k'a faga o e m'a faga o a bɛ na sa don dɔ la a to ala yɛrɛ k'a faga ni e y'a faga sisan e yɛrɛ na sa n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara yala e ɲɛ bɛ se ka da o tigilamɔgɔ kan wa ko e de kɛra sababu ye ka ne lana diɲɛ ka ne lana lahara ka taa sɔrɔ n na tuma tun ma se o de la maloya caman bɛ sɔrɔ lahara ni sababu la an kana kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn ni taraki maliyɛnw 2017 kɔnɔna na bana ne tun ye mɔgɔ ye bana bɛ minɛ ne tun ye mɔgɔ ye n bɛ bana bila mɔgɔw la ne tun ye mɔgɔ ye min mɔgɔw faga ne tun ye ne ka jamana kɔnɔ bana ka ca n ma se ka bana kɛlɛ n ma se ka mɔgɔw dɛmɛ ka bana kɛlɛ nin 2018 min bɔtɔ filɛ n bɛna kɛ bana banabaatɔ si kana ye jamana kɔnɔ tuguni jamana kɔnɔ 2017 la anw de ye gɛrɛfu kɛ anw de ko ko an ti baara kɛ ka ni nin ni nin ni nin ma kɛ ninnu fana de ko n'a y'aw ja a ye baara kɛ aw ko ko nin o fɛnɛ tɛ an bolo jamana taabolo kɛra o ye depuis 2017 kɔnɔna na 2018 in bɔtɔ filɛ an bɛna baara kɛ an bɛna an yɛrɛ di jamana ma ko fɛn o fɛn bɛ yen min b'a to an bɛna baara bila an bɛna kuma ɲɔgɔn ye walasa baarako baarabila kana kɛ ka d'a kan jamana bɛ kɔfɛ ni jamana bɛ kɔfɛ baarabila b'a tɔ to kɔfɛla la jamana tɔw b'a ɲɛ baara de y'o kɛ n'an tora ka baara bila an tɔ bɛ segin kɔfɛ n'an ye tile kelen bila tile kelen baarakɛbaliya bɛ don an ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu minnu ye o tile kelen baara 2018 in bɔtɔ filɛ grève kana kɛ lakɔli mɛtiriw kana grève kɛ juge kana grève kɛ dɔgɔtɔrɔw kana grève kɛ ekɔlidenw kana grève kɛ an bɛɛ lajɛlen k'an yɛrɛ di jamana ma 2018 kɔnɔna 2017 kɔnɔna na accident warala kosɛbɛ mɔgɔ caman ni tora la 2018 in bɔtɔ filɛ an bɛna an yɛrɛ kɛ cogo bɛɛ ka boli dɔɔni dɔɔni ni moto ye ka boli dɔɔni dɔɔni mobili la ka an ka bolifɛnw dilan ka ɲa k'u senw labɛn ka ɲa ka u motɛriw labɛn ka ɲa jamana yɛrɛ kɛ sira dilan yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o de bɛ akisidan kɛ k'o bɛɛ lajɛlen dilan walasa adamadenw ni kana bɔ a la cogo min diɲɛnatigɛ bɛ se ka sabati an bɛɛ lajɛlen bolo nin 2018 kɔnɔna na 2017 kɔnɔna na sitana ta kun ye ne ye ne kun bɛ sitana ka bila de la jamana bɛ sitana ka bila de la nin 2018 bɔtɔ min filɛ nin n bɛna a kɛ cogo bɛɛ walasa ka n yɛrɛ bɔsi sitana la ka tugu ala kɔ ka bɔ sitana kɔ ka jamana labɔ sitana kɔ ka jamana latugu ala kɔ ka jamana di ala ma walasa jamana yɛrɛ kɛ tuubi an bɛɛ lajɛlen kɛ kɛ ala ta ye o la jamana bɛ diya 2018 bɛ diya ala bɛ nisɔndiya bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya o de la i kan k'i sigi kana a kɛ ɲagaɲaga ye dɔrɔn ka taa dɔnkɛyɔrɔ dɔrɔn na ka n'a kɛ ɲagaɲaga ye dɔrɔn i sigi k'i miiri nin fɛn ninnu na o de b'i ka 2018 o de b'a a latigɛ ko ɲuman ani a latigɛ ko jugu o de bɛ dépend i donna a la cogoya min na ni i donna a la ni hakili jugu ye a ka ca ala fɛ a bɛ laban ko juguya kɛ n'i donna a la hakili ɲuman ye a ka ca ala fɛ a bɛ laban ka ɲɛ an kɛ don sankura kɔnɔ ni hakili ɲuman ye an kɛ hakili kuraw ta an kɛ jogo kuraw ta an kɛ miirinan kuraw ta ka tagabolo kuraw ta ka kɛ mɔgɔ kura ye na an kun ye dibifɛmɔgɔ ye an ka kɛ yeelenfɛmɔgɔ ye o la i bɛ se k'i yɛrɛ sigi k'i ka laɲiniw sɛbɛn k'a sɛbɛn papiye la i ɲɛkɔrɔ k'a fɔ nin 2018 min filɛ nin ne bɛna ko bɛɛ kɛ n ka laɲini ye nin ni nin ye n b'a kɛ cogo bɛɛ sira ɲuman kan parce que cogo bɛɛ kɔrɔ sira ɲuman kan sira ɲuman sira kolon ko tɛ dɛ sira ɲuman kan n bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ nin ko ninnu bɛ se ka sabati cogo min o la ni o sera ka sabati e yɛrɛ bɛ nisɔndiya ne ala bɛ nisɔndiya o la n bɛ se k'a fɔ nin 2018 min filɛ nin ne yɛrɛ de b'a sɛbɛn n bɛ furu kɛ nin 2018 kɔnɔ n si sera furu ye walima n si a ɲini ka tɛmɛ furu yɛrɛ ma a ka kɛ cɛlamɔgɔ ye a ka kɛ musolamɔgɔ ye nin 2018 kɔnɔ ne bɛna furu ne bɛna furu cɛ ma walima ne bɛna muso furu bɛ i kan k'o sɛbɛn k'a sɛbɛn i bɛ se k'a sɛbɛn misaliw de don bɛɛ ka laɲiniw tɛ kelen ye i bɛ se k'a sɛbɛn nin 2018 kɔnɔ ne bɛna moto sɔrɔ ne bɛna mobili sɔrɔ ne bɛna du sɔrɔ nin 2018 kɔnɔ ne bɛna taa heji kɛ nin 2018 kɔnɔ ne bɛna nin wari hakɛ sɔrɔ fo ne kɛ miliyɔn kelen sɔrɔ 2018 kɔnɔna na 2018 ka ban ka o to ne bolo fo ne kɛ miliyɔn fila sɔrɔ fo ne kɛ miliyɔn tan sɔrɔ fo ne kɛ miliyari kelen sɔrɔ maaw ka laɲini tɛ kelen ye i bɛ se ka laɲiniw kɛ o cogo la misaliw don nin 2018 kɔnɔ fo ne kɛ yaala ka taa diɲɛ fan caman walasa ka diɲɛ fana yaala nin 2018 kɔnɔ fo de ne ni mɔgɔ min kun bɛ yen ni an kun tɛ ɲɔgɔn fo an kun tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an da kun tigɛlen don ɲɔgɔn na nin 2018 kɔnɔ don o don ne bɛna fakarisa fo don o don ne bɛna kuma fakarisa fɛ an ye 2017 kɛ an tɛ sɛgɛ fili ɲɔgɔn na an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ du kɔnɔna na sigida kɔnɔna na baara kɛyɔrɔ la o cogo la o ye ne tɔɔrɔ kosɛbɛ ka d'a kan ka i datigɛ fakarisa la a man nɔgɔn k'i datigɛ adamaden yɛrɛ la baaraba de don a bɛ yɔrɔ min e kan k'o to yen a bɛ sira min kan e kan k'o bila a bɛ sigilen don yɔrɔ min e kan k'o ye k'o to yen a da bɛ baara a da bɛ baro min na e kan k'i da bɔ o la datigɛ la vraiment nafa t'a la wa fana a ka gɛlɛn kojugu ne bɛna a da bɛ ne de la ne de jo t'a la hali ni i fɛ i jo de don a fɔ ko ne de jo t'a la fakarisa tɛ ka kuma ne fɛ parce que ne de tɛ ka kuma a fɛ fakarisa tɛ ka ne fo parce que ne de tɛ ka a fo wa 2018 min bɔtɔ filɛ ne bɛna fakarisa fo k'a fo koɲuman kɛ ka nisɔndiya a kɔrɔ walasa an bɛ adamadenya kɛ cogo min ka d'a kan ni an ma se ka o kɛ ni an sara ala k'an ɲininka ko mun na e ni fakarisa kun tɛ kuma e tɛ se ka kun si foyi de fɔ ala ye ko ala bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ e kun ko tiɲɛ na i jo b'a la i tun man kan ka kuma a fɛ ne fɛ ala tɛna o fɔ ala kun bɛna ala bɛ min fɔ a a y'o kɛ o ye tiɲɛ ye nka i kun kan ka kuma a fɛ o de la an kɛ an yɛrɛ se an yɛrɛ la ka kuma ɲɔgɔn fɛ 2017 kɔnɔ ne kan ka ala faamu de n tɛ se ka kɛ ala ta ye ni ne ma ala faamu 2017 kɔnɔ ne kun ma ala faamu ne kun tɛ ala ka kitabuw kalan n tɛ kuranna kalan n tɛ bibulu kalan nin 2018 n bɔtɔ filɛ ne bɛna n yɛrɛ di kuranna kalan ma ka n yɛrɛ di bibulu kalan ma walasa ka ala ka kumakan ka a faamu ka tila k'a labaara paseke n'i m'a faamu i tɛ se k'a labaara ka ɲa ni i ma ala ka kumakan faamu i t'a la i tɛ se k'a labaara donc o de la n b'a lajɛ ka ala ka kumakan faamu a ye mun de fɔ adamadenw ye a ye mun de fɔ diɲɛ kan a sigilen don ka adamadenw kɔnɔ mun de la n bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ don o don kunɲɔgɔn o kunɲɔgɔn ka ala ka kumakan kalan o kɔfɛ 2017 kɔnɔna na ne kun tɛ miiri to mɔgɔ salenw la ne bangebaga caman sara n ka sira tɛ u la u sara a banna ne faw tanyana ne baw tanyana ne mɔkɛw tanyana u tanyana wa a danna yen ne miiri ma se u ma nin 2018 min filɛ nin ye ne bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka miiri da olu kan walasa ka u dubabu ɲini 2018 min filɛ ka bɔ fo ne ka kɔnɔ ta fo ne ka kɔnɔ da n muso de la voilà i bɛ se ni o y'i ka laɲini de ye ni o y'i ka laɲini de ye wa o de ka di aw furuɲɔgɔnmaw ye 2018 na i bɛ se ka i b'a sɛbɛn ne bɛ kɔnɔ ta 2018 la ne bɛna kɔnɔ da n muso la 2018 la walasa ka den sɔrɔ walasa ka nisɔndiya walasa ka o denw bilasira ala ka sira kan o la ne kan ka yɛlɛma ka yɛlɛma ni 2018 bɔra i b'a ye k'a fɔ a ni don tɔ bɛɛ ye kelen ye a ni don tɔ bɛɛ ye kelen ye o dugusɛjɛ fana a ni don tɔ bɛɛ ye kelen ye an bɛ le premier la an bɛ taa le deux la an bɛ taa le cinq na an bɛ taa le trente la janvier bɛ sin ka ban ten février bɛ tila ka na mars bɛ na fo ka se décembre ma tuguni 2018 kɔnɔ o la don o don e kan ka i sigi ka tila ka c'est-à-dire que ka i yɛrɛ i yɛrɛ dilan n'i bɛ taa le 2018 kɔnɔ i mana fiɲɛ fitini min y'i yɛrɛ la i bɛ o fiɲɛni bɔ yen sini tuguni n'i ye fiɲɛni wɛrɛ ye i bɛ o bɔ yen c'est-à-dire o la a bɛ dilan i bɛ i yɛrɛ bɛ dilan dɔɔni dɔɔni ka taa a bi n ma se ka kuma fa karisa fɛ sini n bɛna kuma a fɛ o la o y'o o défaut min b'i la o ye o y'o dilannen ye a bi n ye sigɛriti min n ma se n yɛrɛ la bi ka sigɛriti bila sini kɔni n tɛna a min o fana y'o bilalen ye dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni i b'a ye k'a fɔ ɲamaɲama minnu b'i la ɲamaɲama ninnu bɛɛ bɛ bɔ yen i dusukun bɛ sanuya i hakili bɛ sanuya wa i bɛ kɛ mɔgɔ ladiri ye i bɛ kɛ mɔgɔ tilennen ye bɛɛ lajɛlen kan ka o baara kɛ a yɛrɛ la a man nɔgɔ yɛrɛ dilan man nɔgɔ ka d'a kan an influencelen don n t'a dɔn n bɛn'o fɔ bamanankan na cogo min an sigida la an tɛ ka se an seko tɛ an ka sigida yɛrɛ kɛcogo la kuma caman an seko tɛ an ka du kɔnɔna na an seko tɛ jamana taabolo la o de la yɛrɛ dilan man nɔgɔ nka a to e kɛwale kɛ mɔgɔw dilan a to e kɛwale o kɛ o kɛ environnement influence kan'a to mɔgɔw kɛwale kɛ e e yɛlɛma dɔw bɛ yen sisan olu tɛ yɛlɛma ni mɔgɔw ma yɛlɛma u b'a fɔ ni fa karisa ma yɛlɛma ne fan fɛ ne tɛna yɛlɛma a fan fɛ e de kan ka yɛlɛma ne de kan ka yɛlɛma bɛɛ kan k'a fɔ ne de kan ka yɛlɛma ni an bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana an bɛ kɛ maliyɛn kura ye an bɛ kɛ maliden ɲuman kura ye maliden ɲuman min ni an bɛɛ lajɛlen hamina y'o ye don o don an bɛɛ bɛ ka kule mali ka kɛ mali ɲuman ye mali tɛ se ka kɛ mali ɲuman ye ni malidenw ma kɛ mali maliden ɲumanw ye maliden ɲumanya kɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen k'a yɛrɛ di mɔgɔ tɔw ka hɛrɛ ma hɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo o cogo bɛɛ lajɛlen k'a yɛrɛ di o cogoya la an kɛ ɲɔgɔn nisɔndiya an kɛ don ɲɔgɔn na ka ɲɛ an kana kojugu ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ wari kosɔn fanga kosɔn fɛn wɛrɛw kosɔn an k'an yɛrɛ di ɲɔgɔn ma o la ne de kan ka yɛlɛma ne de parce que ni i y'o bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ n b'a fɛ ka kɛ tan n b'a fɛ ka kɛ tan ni i ma se ka agir k'a lawaleya a bɛ to a nɔ kɔrɔ la a b'i n'a fɔ mɔgɔ min ye mɔbili san a ye esansi k'a kɔnɔ a ko a bɛna taa voyaji la a ka miirina ye a ka taa voyaji la nka a ma don mɔbili kɔnɔ ale min kan ka mɔbili boli f'i ka don mɔbili kɔnɔ k'a wuli ka tila k'a lataga e yɛrɛ de y'i ka diɲɛnatigɛ mɔbili de ye e yɛrɛ de kan ka don i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ ka a motɛri kala ka tile kala k'a wuli ka tila k'i sen da accélérateur kan ka taa n'a ye maa si tɛ se k'o kɛ e kɔ e fa tɛ se k'o kɛ e ba tɛ se k'o kɛ wa jamana tɛ se k'o kɛ e yɛrɛ de bɛ se ka o kɛ o la jamana kɔnɔden bɛɛ an ka wuli an ka jamana nin an ka a lase ala ma n'an wulila ka an jogo ko ye an bɛ tɛmɛ jamana tɔw la sisan an bɛ tɛmɛ jamana tɔw la sisan san san damadɔ kɔnɔ o la ne bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye nin san kura min bɛ ka bɔ nin ala ka san kura nin ala sago ka kɛ jamana kɔnɔ sankura nin kɔnɔ o ye ne ka dubabu ye ala sago ye fɛn o fɛn ye o ka kɛ jamana kɔnɔ o ka jamana kɔnɔden kelen kelenna sɔrɔ sankura nin kɔnɔ aw k'an bɛn sini ni n ka jamukan tɔw ye merci beaucoup